Kwatirani ngati mukakwanitsa zinthu 7 izi. Chinthu choyambirira, mukuyenera muonetsetse kuti you are emotionally ready. Tikati emotionally ready tikutanthauza kunena kuti inuyo ndinu okhonzeka eti kuti mukakhala ndi nyumba yomwe ikakhala stable komanso mukakhala mtendere mnyumbamo. Komanso inuyo ngati muli ready eti kukakonda mzanuyo popirira komanso loyalty kukhala okhulupirika komanso consistent. kukhala munthu amene muli wa consistency apapa tikutanthauza kunena kuti osati munthu womangozima lero kukhala ngati mukumkonda mkazi posakhalitsa chikondi chija kukhala ngati chapita lero kukhala ngati mukumkonda mwamuna wanu posakhalitsa basi mwayamba kumpanga hate so ngati muli mu- mukalowa mmene momwe kuti mukakhalamo consistent osadukizadukiza ndiye kuti inuyo muli ready kuti mutha okalowa m'banja komanso chinthu china chimene mkati mwa emotional readiness muli chinthu chimene tikunena kuti you have to be emotionally mature enough to handle disagreements without disrespect inuyo ngati muli okonzekera mikangano ina iliyonse imene ikabwere m'banjamo kukayipanga handle bwinobwino eti molemekezana ngakhale mutakhala zokuti mwasemphana chichewa ndiye kuti inuyo muli ready kuti mutha okalowa m'banjamo komanso you have to be willing to apologize ngati inuyo muli ready kukalowa m'banja mukuyenera mukhale okhonzeka kukapepesa ngati mwamulakwira mzanu komanso kukapanga forgive kumukhululukira ngati mzanu akukupepesani and move forward chifukwa zimenezizi zikakaperewera m'banja mwanu possibility yakuti banja lanu litha okapitirira siikuoneka ikupanga hang in balance banja lanu litha okatha nthawi ina iliyonse komanso mukuyenera mukakhale anthu amene muli capable of managing anger komanso jealousy nsanje yanu chifukwa anthunso ansanje kwambiri banjanso silimakatheka zimadzetsa nkhanza ndi zina zotero komanso ma insecurities anu muli insecure ngati muli choncho mukuyenera muzikhonze kaye zimenezizi musanakalowe m'banja komanso chinthu cha namba 2 chimene mukuyenera much- mukhale ready mu- mukwatire muli nacho ndi chimene timati spiritual and moral values mukamalowa m'banjamo mukaonetsetse kunena kuti you are going there kukapanga share ma values zimene zimaongolera umoyo wanu wa tsiku ndi tsiku umoyo wanu wauzimu chifukwa umoyo wauzimu uja ndi umene umathandizira kuti uzikatha kukuongolerani kuti moyo wanu muuyendetsa bwanji komanso ma decisions anu amene mukupanga m'banja muja kuti azikhala motani chifukwa ah, popanda kumuopa mulungu uh, zimakhalanso zovuta kuti mungathe kulemekezana m'banja muja so you have to be willing to grow spiritually together komanso you have to be ready to build a home that values peace honesty kuuzana zoona komanso respect kukhala anthu olemekezana komanso chinthu china chofunikira kwambiri chimene mukuyenera mukhale nacho musanaganize zokalowa m'banja ndi responsibility and commitment kukakhala munthu opanga commit odzipereka ku banja lake komanso waudindo mukuyenera mumvetsetse kunena kuti banja limabwera ndithu ndi udindo wake musakakhale munthu amene muli irresponsible othawa udindo eti mwabereka ana or mwaberekerana ana komano simukufuna kuwasamalira anawo mwamanga nyumba olo muli ndi khomo limodzi koma mukuthawa udindo wanu osamalira khomo lanulo so you have to be ready eti to commit your partner fully and faithfully eti kukazipereka kwa wachikondi wanuyo inuyo nonse thupi lonse mokonzeka bwinobwino komanso mokhulupirika and you have to be willing to put effort into the relationship even on difficult days eti masiku amene ali ovuta kwambiri mukuyenekabe inu banja lanu msakalithawe mukaperekebe effort imene banja lina lililonse limafunikira komanso you have to be prepared to protect the marriage from outside influences mkazi mwamuna wina aliyense ali ndi udindo oteteza banja lake ku ma influences amene ali ochokera kunja chifukwa inuyo ngati muli otengeka ndi zakunja banja lanu silingakalimbe mukuyena mukapange zanu m'banjamo and mukadziwe kunena kuti banja lanu ndi unique silikufanana ndi la- ndi banja la munthu wina aliyense so you have also to treat it moteromo komanso chinthu china chimene mukuyena mukhale nacho musanakalowe m'banja olo muchidziwe ndi financial preparedness nkhani zokhuzana ndi chuma so mukamakalowa mbanjamo mukhale willing eti kuti mukapanga contribute uh, whether little or much towards the home kaya ndinu mwamuna kaya ndinu mkazi mukonzekere nkhani za chuma inuyo ngati mkazi mwamuna akamakabweretsa chuma muzikachisamala bwanji osamangokhala munthu omangota- omangodya basi chifukwa pali ena amangoyembekeza kuti mwamuna azibweretsa iwo azingosakaza komano inuyonso mukuyene mukapange contribute kuti mukakulire limodzi komanso you have to be able to plan chuma kuti chiyende bwino mbanja zimafunika kupanga plan kuseva mukhale anthu odziwa kuseva kupanga bajeti limodzi zimakhala bwino zimenezizi muzidziwiretu musanakalowe m'banja bajeti ndithu kuti kodi chuma chathu tichiyendetsa bwanji kuti at the end of the day chuma cha chikakhala chatha aliyense azitha kumvesesa mmene chuma chayendera komanso you have to be responsible enough to avoid unnecessary debts mukuyenera muzikonzekerese kukapewa ngongole chifukwa banjatu la ngongole limakhala pa chiphinjo olo limakhala pa mavuto chikondi chimatha kuchepa chifukwa nthangano amuna akuthawathawa kaya akazi akatenga ngongole kutiko osauza amuna awo ndikumabisalirana mmenemuja so mukuyenera muzikonzekerese kuti kodi ngongole muzikathana nazo bwanji komanso you have to be ready to support each other's goals and not compete wina aliyense akhale okonzeka kukasapota ma goals a wina mnzake wina ali ndi goal yakuti wina ndi goal yakuti mukuyena mpangane support osati kukapikisana komanso chinthu cha namba 5 ndi communication and conflict management munthu wina aliyense asanakalowe m'banja amayenera apange master the art yokapanga communicate ndi mwamuna wake komanso mikangano ikabwera azikayipanga manage bwanji so you have to be willing to communicate honestly and responsibly and respectively mukamakalowa m'banja muja mukuyenera mukhale okonzeka kuti tizikakambirana moona mtima komanso momasukirana komanso molemekezana komanso mwa udindo mkati mwa kuyankhulanamo so you have to be ready to solve problems maturely without shouting or violence muzikakambirana mavuto eti muzikapanga solve mavuto amene abwera m'banja mwanumo mokhwima eti aliyense amene akalowa m'banja ndikuti wakhwima ameneyoyo m'banja mulibe mwana so ndinu anthu akuluakulu ma issues anu mukuyenera muzikapanga handle mokhwima ndithu osati nkhani ikabwera kumangothera mikangano kumangothera violence kumenyana ndi zina zotero zimene zija zimaonetsera kunena kuti simunakhwime m'maganizo anu so you have to also be open to listen and not only talking m'banja muja mmafunikira kuti muzikamumveranso nzanuyo akamakanena zimene afuna anenezo osati mukangokhala ongoyankhula nthawi zonse m'banja muja mukamakalowamo you have to be able to express your needs and understand your partner's needs m'banja muja zimafunika munthu uzikanena zimene wewe ukufuna komanso ukakonzekere kumva kuti kodi um, okondedwa wako uyonso naye zofuna zake ndi chani chifukwa pali ena amene amangotsogoza zimene akufuna iwowo komano zofuna za partner wawo alibe nazo ntchito so banjanso likakhala chonchi silimayenda chifukwa wina amakhala akudandaula pomwe wina akusangalala chifukwa zake zikukwaniritsidwa and then palibepo balance banja silingalimbe mnjira yotero komanso mukamakalowa mbanja mukuyenera mukhale okonzeka eti kukapanga ma decisions limodzi osati nokha pali ena amaona ngati kuti poti iwo ndi amuna ndiye kuti chiganizo china chilichonse pa nyumba akuyenera azipanga okha osampanga consult mkazi wawo zimafunika kupangana consult chinthu cha namba 6 compatibility and vision mukamakalowa mbanja muja mukhale mwakonzekera eti nkhani za compatibility komanso masomphenya so mukuyenera mukakhale ndi a shared vision for the future ngati banja tsogolo lanu muzaliyendesa bwanji ana mukazabereka muzaphunzisa bwanji nangano inuyo ngati family muzakula bwanji muzakhala ndi maziko otani ntchito zanu kaya ndi mabusiness kaya ndi lifestyle kaya ndi magoals zonsezi mukamakalowa mbanja muja mukuyenera izizinso zikakhalemo mukapackage kamene koko so mukuyenera muzikamvesesana eti kumvesesa nzanuyo ndi za- ndi mphamvu zanji zomwe ali nazo ndi ma weaknesses anji amene ali nawo ndi ma expectations otani amene ali nawo zonsezi zimafunikira ndithu and pali nthawi zina zake zimene zimafunikira kukakhala ready kupanga adjust where necessary kuti mupange suit environment imene inuyo muli komanso you have to be willing to grow and evolve together mukamakalowa mbanjamo mukalowemo kuti tikakulire limodzi komanso tikapange evolve ndikupanga thrive as a family chinthu cha namba 7 chomwe chili chomalizira ndi social and family conduct mukamakalowa mbanja mukuyenera nkhani yokhuzana ndi family eti socially mukakhale anthu amene uh, muli okonzeka chikhalidwe chake mkuti mwachipanga master so you have to respect each other's families without allowing interference mukalemekezerane mabanja banja la mka- la kwa mkazi wako banja la kwa mamuna wako nonsenu mukhale ready kuti mukalemekeza mbali zonsezi chifukwa zimenezi nzofunikira ndi zimene zampanga build munthu amene mumuonayo kuti akhale pamene akuone mmene akuonekeramo chifukwa pali ena amakadana ndi mbali yakuchimuna pali ena amakadana ndi mbali yakuchikazi azifika mbali yawo koma mbali ena asamafike so mukuyenera mukakhale anthu amene mukakhale accommodative from both sides kuti wina aliyense atha kufika pa nyumbapo freely osati kufuna kukhala nkhaza towards anthu ena ake izizi zimaonesera kusakhwima kwanu kwa mmaganizo so mukuyenera mukhale ready musanakalowe mbanja muja azilamu mukathana nawo bwanji komanso osalola kwambiri kuti apange interfere pa banja lanu zonse zimayenera mukambirane komanso you have to be ready to protect your partner's dignity in public and private mukamakalowa mbanja mukuyenera mukateteze ulemerero eti kapena ulemu wa wachikondi wanu whether ndi pagulu kwa anthu osati mukakhale oyambirira kumunyoza wachikondi wanu komanso in private mukuyenera mukhale anthu okondana komanso olemekezana komanso you have to be prepared to build a team mindset mukamakalowa mbanja muja mukuyenera mukalowemo ndi mindset ya team eti osati kukakhala me versus you kuti aliyense azikangopanga zake uyenso azipanga